mu chigawo choyamba chimene chadutsa taonako zinthu zambiri zochitika za pa dziko lapansi taonako kuti malemba akutinji amene akutitsogoza ife moyo uno nthawi ino yakumapeto Taonako zitsimikizo zina zotitsimikizira ife anthu okhala pa dziko lapansi kuti zochitika zokhuza COVID-19, 5G, Satana wakwiya ndi mtundu wina wa anthu molumikizana ndi Chivumbulutso chapter 12 verse 17 pamene akuti ndipo chinjoka chinakwiya nichimuka kukachita nkhondo ndi otsala ambewu ya mkazi amene asunga malamulo a mulungu ndi kukhala na umboni wa yesu nde mu chigawo chimene chadutsachi nkuona malemba tidaonanso 1 mbiri chapter 21 verse 1 pamene akutitsimikizira kuti satana anakamsonkhezera davide kuwerenga anthu a mulungu davide anakawerenga anthu a mulungu ndipo yehova adakwiya naye nadzitsa mliri pakati pa ana a israeli nde timakumbutsana pyolera m'malemba kunena kuti ngati satana adakamsonkhezera davide kupanga chinthu chimene chidamkwiyitsa mulungu wakumwamba m'masiku athu ano chingamuletse satana nchiyani kukasonkhezeranso anthu ena kupanga zinthu zina zachilendo chotero m'bale wanga Mmalawi mnzanga, ndi ena nonse amene mukuonera ndi kumvera uthenga wabwinowu, ndifuna ndikulimbikitseni. Zilipo zambiri zimene tikambirane mu uthenga uwu chifukwa ndi chenjezo lotsiriza. Tifotokoza momveka bwino kuti kodi kwenikweni 5G ndi chani, nanga kwenikweni COVID-19 iyi ndi chani, zikuchokera pati ndipo cholinga chake ndi chani, ndi malemba zikulumikizana bwanji. kuti ife anthu okhala masiku ano otsiriza tizindikire kumene ife tikupita komanso kumbukirani malemba amene tidawerenga mchigawo choyamba kuchokera pa 2 peter chapter 1 kuyambira verse 19 mpaka na 21 pamene akutitsimikizira kuti tili nawo ife mawu achinenero okhazikika amene tichita bwino ife kuwasamala nde anatitsimikiza kuti mawuwo ali ngati nyali younikira mu nthawi ya mdima ndetapeza kuti dziko lapansi limene tikukhalira masiku athu ano mdima wakula pa dziko lapansi tikufunika mawu achinenero kuti atiunikire ife mu mdima wakuta dziko lapansi palibe munthu wa nzeru zake amene angamayende mu mdima usiku natenga muni wake ndikumaunika mmwamba Iye akuyenda mu njira, akhoza kupunthwa kapena kugwa. Koma ukatenga muni wako, umaunika mu njira amene ukuyenda kuti uziona koyenera kuponda. Chomwechi mawu a chinenero amene Mulungu wakumwamba adatipatsa ndi ofunika kumaunika pamene munthu ukuponda uzidziwa kumene ukupita. Ndiye takulandiraninso mchigawo china pamene tikupitiriza Uthenga wabwino wa ufumu wakumwamba, COVID-19, 5G ndi lemba la chilombo. M'bale wanga atsate bwino maphunzirowa. Tiziyenda sitepe imodzimodzi cholinga kuti zimveke bwino. Tathokoza ndikumamva mauthenga ochokera mbali zosiyanasiyana za dziko la malawi kuti anthu uthengawu mwaulandira ndi chidwi mukumvera mukuonera ndipo tikupempheninso kuti uthengawu inuyo mudziutenganso ndikupititsa kwa anthu ena kuti anthu enanso adziwe kupanga chisankho chabwino m'masiku ano otsiriza nde mene tikulowa mchigawo china m'bale wanga mulongo wanga mayi wanga bambo anga ndikuyitaneni ku pemphero tiyeni titseke m'maso tipemphere yehova mulungu wokonda amene muli kumwamba mulungu wamphamvu zonse olenga zinthu zonse kumwamba ndi dziko lapansi zikomo kwambiri fa ndinu atate wathu otikonda ife yesu khristu ndiye mpulumutsi wathu ndiye khristu mkulu wa nsembe amenenso atipembedzera ife choncho tikuvomereza mphulupulu zathu Ine mlaliki pamodzi ndi amalawi anzanga kuti ndife anthu ochimwa tikupempha mutikhululukire mphulupulu zathu monga mwa nsoni zanu zokoma. Mu nthawi iyi mutsegule maganizo athu, mutsegule maso athu tithe kumva mau anu ndi kupenya zodabwitsa za mchilamulo chanu. Mulole kuti ganizo lina lililonse lofuna kudzikweza kuposa Khristu likagwetsedwe kumvera Khristu. Mu dzina la inu Yesu mpulumutsi wamoyo. Amen. COVID-19 5G ndi lemba la chilombo limene buku lopatulika pofotokoza momveka bwino adafotokoza kuti 666 tikuyenda mapazi kupita kutsogolo mu uthengawo zochitika pa dziko lapansi lero ndi zambiri zikuchitika mu dziko la malawi anthu akuyang'anizana ndi chisankho cha dziko lapansi cha atsogoleri ndi nthawi imene dziko lapansi likugwedezeka mu nkhani yokhuza covid-19 mayiko ena ayamba kutsegula zipata zawo komano chomvetsa chisoni chimene chikuchitika atsegula zipata anthu azipitanso ku chalichi koma afika potsimikiza kunena kuti anthu asatenge mabaibulo asatenge mabuku a nyimbo m'machalichi musalowe mapepala ena aliwonse chifukwa afotokoza mapepala amenewa akufalitsa ka virus kamene kayambitsa matenda a covid-19 corona virus koma m'bale wanga mulungu wakumwamba amene amakukonda iwe amene amandikonda ine ali nawo uthenga wabwino ofuna kuwunikira mu zinthu izi kuti kodi chikuchitika nchiyani tikawerenga nkhani zambiri kuchita zosiyanasiyana azikuluakulu oyang'anira mabungwe osiyanasiyana atsogoleri a m'mayiko akufotokoza zambiri zokhuza covid-19 nawonso anthu a zamauthenga osiyanasiyana akufotokoza zambiri zokhuza 5g koma mmene tayendera uthenga wonsewu m'bale wanga timafuna tiyambe takhazika ganizo loyamba lolowa m'buku lopatulika lokha kuona kuti kodi malemba akuunikira zotani muzochitika za dziko lapansi tisanayambe kusanthula zina ndi zina kuti kodi 5g ali pati kodi coronavirus covid-19 zili pati pati zinthu zimene zikuyambira pati cholinga chake ndi chani nde udzatsata mauthengawo monga mmene alili ndikukumbutsa chinthu ichi pa 1 mbiri chapter 21 vesi ndizilibwerezabwereza chifukwa pali nkhani yofunikira kwambiri mu uthengawo pa 1 mbiri chapter 21 verse 1 satana anaukira ana a yehova anakamsonkhezera Davide kuti apange cholakwika pamaso pa Yehova. Atapanga chinthuchi, kukawerenga anthu a Yehova Mulungu wakumwamba sizidamsangalatse. Nde adabweretsa mliri pakati pa ana a Israeli. Nde ganizo mu phunziro lathuli mu uthenga wabwino ndilonena kuti ngati Satana anamsonkhezera davide kupanga chinthu chimene chidampangiza yehova mulungu wakumwamba kukwiya ndi mtundu wake wosankhika ana a israeli satana adaukira israeli lero dziko lapansi limene tikukhalali satananso akuukira kagulu kena ka anthu ochepa kamene wakafotokoza pa Chivumbulutso chapter 14 verse 12 kuti pali chipiriro cha anthu oyera mtima amene asunga malamulo ndi kukhala na chikhulupiriro cha Yesu. Anthu amenewa Satana akuwaukira ndi kukwiya nawo ndi akubweretsa zambiri pa dziko lapansi. Komanso ngati zili chonchi chingamvute nchani Satana kukamusonkhezera munthu wina kuti iwe tapanga ka vairasi ndi kukapangadi ka virus ko chingamvute nchani satana kukamsonkhezera munthu wina kumpatsa nzeru tapanga iwe 5g network yamphamvu kwambiri chingamvute nchani satana ngati ukumbukira m'bale wanga chigawo chimene changodutsa chimene timamaliza tinaonetsa kavidiyo kochepa ka mnyamata wina wa ku Sydney ku Australia amene amatenga foni yake nkumayenda mu street ndikumaona mene mphamvu za network ya 5G zilili mphamvu zake pa mtunda wa 100 meters imaonekanso mphamvu imaonetsa kuti ikuonetsa danger sign kapena ikuonetsa kuti malo owopsa 100 meters nde uganizire kuti watenga foni yako waika mthumba nde mphamvu ya 5G ikuzungulira mwa iweyo, chingachitike nchani mu thupi la munthu? Tikhala tikukambirana zambiri mmene uthengawu ukupitilira. Komanso ukumbukire ganizo ili m'bale wanga kuti choonadi sichikhala choonadi chifukwa cha ganizo la munthu wina ayi, kapena chifukwa cha mmene munthuyo adaphunzilira, kapena chifukwa cha mmene munthuyo watchukira ayi. Choonadi chimakhala choonadi monga mmene chilili. Chifukwa chani zili choncho?

koma povomereza choonadi ukalimva vesili m'bale wanga mulungu wanga akuti pakuti sitikhonza kanthu pokana choonadi choonadi monga mmene chilili iwe ngakhale uchikane sichisintha chikhala mmene chililimo ukachivomerezanso choonadi wachivomereza ndi choonadi ndi mmene chililimo ndi chifukwa chake yesu khristu mpulumutsi wathu wa dziko lonse lapansi adafotokoza mawu pa yohane chapter 14 verse 6 anazifotokoza iye mwini kuti ndiye njira choonadi ndi moyo ndi yesu ndi mmene alili yesu monga choonadi mawu amene anatipasa ife ndiyo choonadi ndi mmene alili palibe kusinthika kwina kulikonse nde ganizo ili mu uthenga wonsewu uziyenda nalo mmutu mwako m'bale wanga kuti choonadi sichikhala choonadi chifukwa cha mmene munthu wina akuganizira mwa lingaliro lake koma ndi choonadi basi mmene chilili nde mmene uthenga umenewu ukupita zimenezi m'bale wanga zikhale m'maganizo mwako covid-19 5g ndi lemba la chilombo 666 kodi izi malemba akutinji daniel chapter 2 muli nkhani ya ku babulo kumbukira tidaonapo za babulo kumayambiriro kwa uthenga wabwinowu kuti mu chapter 11 cha genesis ndi mmene mudayambira mzinda wa babulo nimrodi mpalu wamphamvu satana adamusonkhezera nawaunjika anthu pamodzi nawauza kuti tiye timange nsanja pamene ndifuna kufotokoza mponena kuti mmene kumwamba kudatsika nkudzasokoneza anthu chilankhulo chisokonekero chidadza ndiye babulo amatanthauza chisokonekero ndiye kudalinso dziko la babulo mu, J- mu daniel chapter 2 kumene kudali mafumu osiyanasiyana koma tikukamba za mfumu ina nebukadinezara mu nthawi imene nebukadinezara amalamulira nkuti aisraeli adagwidwa ukapolo ali ku babulo monga akapolo nde mkati mkati mwa ana a israeli monga akapolo mudali mnyamata wina dzina lake daniel amene adalemba bukhu limeneli nde mfumu nebukadinezara pa daniel chapter 2 verse 1 ine sindiwerenga mavesi onse monga mmene alili koma iwe m'bale wanga mlongo wanga mayi wanga utenge baibulo lako kumene ukhala pa mpando uzitsata uzinditsata bwinobwino mu chapter 2 daniel verse 1 chaka chachiwiri cha nebukadinezara mfumu nebukadinezarayo analota maloto ndi mzimu wake unavutika ndi tulo take tidamwazikira Pamenepo mfumu idauza munthu aitane alembi ndi openduza, ndi aula, ndi Akasidi, amuululire mfumu maloto ake. Nalowa iwo, naimirira pamaso pa mfumu. Mfumu Nebukadinezara usiku akugona adalota loto. Koma m'mamawa kukucha mulungu adamuchotsera loto lakelo ndi akuti mzimu wake udavutika kapena kuti adasautsika anafunitsitsa atakumbukira loto lake komanso atadziwa kumasulira kwake koma chinthuchi chidamuchokera ndi monga mafumu akale komanso monga momwe alili mafumu alero ma president kuti zinthu zikachitika zotsamwitsa malovu zinthu zikachitika zoswetsa mutu kwa mtsogoleri amayitana anthu ena anzeru kaya ndi ma cabinet ministers kaya anthu anthu amauphungu osiyanasiyana president amakhala ndi anthu auphungu wa zachipembedzo auphungu wa za thanzi la munthu zosiyanasiyana ndi amayitana kufuna kukambirana nawo kuti apange chiganizo cholondola ndi nebukadinezara nayenso chimodzimodzi adafika poyitana alembi openduza anthu oneka anzeru a mu babulo ena mwawo aja anayambisa horoscope ma astrologers adawayitana kuti abwere ndi atabwera anawuza kuti munthu ine usiku ndidali ndi loto koma chinthuchi chandichokera ine ndikufuna mundiuze loto langalo komanso kumasulira kwake chapter 2 daniel muli nkhani imene imene tifotokozera koma alembi openduza ndi ena onsewa chidawasautsa chinthu adauza mfumu kuti amfumu chinthu chimene mfumu ifunachi yafunsira pa anthu ake nchovuta palibe munthu amene akhoza kuiuza mfumu chinthu chimenechi koma mulungu amene pokhala pake sakhala ndi ana a anthu oneka anzeru mu babulowo adafika pozindikira kuti chimene chaonekera mfumuchi nchinthu chosautsa chimene munthu wamba sangakhoze kuchifotokoza ndimafuna m'bale wanga ungolingalira kuti zokhuza covid-19 ndi 5g dziko lapansi likufotokoza zinthu zambiri zosiyanasiyana anthu akuyesetsa kutumbatumba apo ndi apo kuti amvetsetse zinthuzi koma dziko silikukhoza kumvetsetsa nkutheka kalipo kagulu kena ka mkatimkati kamuseko ya mkati kakudziwa zinsinsi zake kutsogolo kwa mauthengawo m'bale wanga ndikuonesa ka- kafilimu kena kamene anapanga mu 2013 kamene kakukhudzana ndi nkhani ya covid-19 koma lero dziko lapansi lafika ngati mmene anafikira mfumu aku babulo kuti kusowa chochita anthu nzeru zikuwasowa pamenepo pamene akasidi alembi ndi anthu openduza adasowa chochita mpaka nankuuza mfumu kuti ife sitikhoza kupanga izi amfumu adafika pokwiya ndi ananena kuti ngati simundiuza loto langa ndi kumasulira kwake ndikudulani nthulinthuli inu ndi apa nyumba panu nde uthenga udapita kuti anzeru onse a mu babulo aphedwe nkhani imeneyi sidamusiye daniel ndi azinzake adakhudzidwa nayo nkhani imeneyi pamenepo mene adalephera anzeru a mu babulo mpamene daniel akuonekera tsopano tawerenga nane verse 11 chapter 2 daniel pamene mawu a mulungu akunena kuti pakuti chinthu achifuna mfumu nchapatali ndipo palibe wina wokhoza kuchiwulula pamaso pa mfumu koma milungu imene kwawo sikuli pamodzi ndi anthu mawu awa adalankhula ndi anzeru a ku babulo kuitsimikizira mfumu kuti ife sitingakhoze chinsinsi chimenechi kuchiwulula nde mu vesi 28 chapter 2 daniel muli mawu awa koma kuli mulungu kumwamba wakuvumbulutsa zinsinsi iye ndiye wadziwisa mfumu nebukadinezara chimene chidzachitike masiku otsiriza mawu amenewa adalankhula ndi daniel pamene anzeru mu babulo akuuza mfumu kuti chimene mfumu yafunsachi nchovuta nde daniel akubwera patsogolo pake ndikuzauza mfumu kuti koma kuli mulungu kumwamba wakuvumbulutsa zinsinsi m'bale wanga moyo pamene wafika apa mu dziko lapansi zonse zoneka zosamvetsetseka pamaso pa ife anthu kuli mulungu kumwamba kaya wina wapanga mobisala zinthu zina kuli mulungu kumwamba wakuvumbulutsa zinsinsi ndimafuna ndikuyitanire m'bale wanga mulungu wanga kuti umulandire yesu khristu akhale mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako chifukwa kuti udziwe zinsinsi za masiku otsiriza ano zofunika upange ubale wabwino ndi yesu khristu zochitika za masiku ano otsiriza mulungu adamuonetsera kale nebukadinezara kuti masiku otsiriza kuzachitika izi adamuchotsera peza adali munthu wachikunja mulungu adatenga loto lomwelo nkampasa daniel kapolo wache ndipo daniel akugona usiku mulungu adampasa loto la mfumu nebukadinezara ndendende mosaphophonya uwona pompano m'bale wanga maloto a mfumu nebukadinezara uwona pakanemayi mongoyerekezera monga adafotokozera mu daniel chapter 2 tikamawerenga heberi chapter 1 verse 1 amatitsimikizira kuti kale mulungu ankalankhula ndi makolo athu kupyolera mwa aneneri koma pakutha pake pa masiku ano kapena kuti masiku ano otsiriza mulungu alankhula ndife kupyolera mwa mwana wake ndi yesu khristu mu chapter 2 verse 22 pamene mfumu nebukadinezara akuonetsapo loto lake ndikufuna mwakanthawi kochepa mu phunziroli mulungu wakumwamba mawu ake alangizo apita kwa atsogoleri a chipembedzo amene amakhala nayo nthawi yolangiza atsogoleri a dziko muzochitika pa vesi 22 pali mawu awa iye avumbulutsa zinthu zakuya ndi zinsinsi adziwa zokhala mu mdima ndi kuunika kumakhala kwa iye mawu awa adafotokoza ndi daniel pamene anzeru adalephera daniel nakauza azinzake kuti apemphere apemphe zachifundo kwa mulungu adapempheradi ndi mkatimkati mwakupemphera kwa mulungu wakumwamba daniel adafika potsimikizira kuti mulungu wakumwamba yekha ndi amene amavumbulutsa zinsinsi kuti mulungu wakumwamba yekha ndiye amene amadziwa zokhala mu mdima iyeyo mulungu wakumwamba mwa iye muli kuunika pamene anthu azingwa m'bale wanga iwe amene umakhala ndi mpata wokawandikana ndi anthu otsogolera dziko kaya ndi ma president kaya ndi zinduna ndi ena oterowo uzifika powatsimikizira anthu kuti zinthu zikavuta moyo uno alipo yehova mulungu wakumwamba amene amamvetsa mu zovuta za dziko lapansizi kuti kuunika konse kuli mwa iyeyo kuti anthu athawire kwa iyeyo zikhala zomvetsa chisoni kuyang'ana dziko lapansi kuti mu nthawi imene dziko lagwedezeka ndi covid-19 anthu akuthawa pamaso pa mulungu kutseka nyumba za yehova kuti anthu asapemphere malo mothawira kwa yehova anthu akuthawa ukamayenda m'mizinda ya dziko la malawi ukumapeza mabala atsegulidwa pena paliponse koma nthawi yopemphera matchalitchi atsekedwa pamenepo pali ngozi nde m'bale wanga tidzapatsa atsogoleri a dziko amenenso mukumvera uthenga uwu nkokoma ndithu kuthawira kwa yehova koposa kuthawira kwa munthu nkokoma ndithu kumdalira yehova koposa kukhulupirira munthu vesi 22 daniel chapter 2 pali langizo limeneli ndi chinsinsi cha covid-19 ndi 5g ndi mavuto onse amene ali pa dziko lapansi kutsogoloku kubweranso ma bacteria infection ambiri oposa coronavirus akubwera nde mu zonsezi tizindikire kuti yesu khristu ali yemweyo dzulo ali yemweyo lero ali yemweyonso mu nthawi zosamaliza ndi akhoza kuvumbulutsa zonsezi fano limene nebukadinezara analota daniel atamuwuza kuti kuli mulungu kumwamba wakuvumbulutsa zinsinsi adafika kwa mfumu kuyambira mu vesi 29 kuyamba kuwauza mfumu za loto lawo nde adawauza kuti inu amfumu muli chigonere pakama panu mudaona chifano chachitali chowala bwino cha golidi mutu wake udali mutu wa golidi chifuwa chake ndi mikono zidali za siliva mimba yake chiuno chake zidali zamkuwa koma miyendo idali yachitsulo kumapazi kudali chitsulo ndi dongo nde adauza mfumu kuti amfumu mukadali chipenyere mudaona mwala wosemedwa kopanda manja nuudza ndiphwanya kumapazi kwa chifanochi fano nilipereka nisanduka mungu. Koma mwala udakula, kukula, kukula, kudzaza dziko lonse lapansi. Nebukadinezara amamvetsa Danieli akumuuza za loto lake. Danieli adafotokoza kuti kuli Mulungu kumwamba ovumbulutsa zinsinsi. Sizidali nzeru za Danieli, sikuchenjera kwa Danieli ayi, koma Mulungu wakumwamba wakuvumbulutsa zinsinsi. Ndi Danieli adafotokozera mfumu momveka bwino za fano lawo. Koma fano lili apa, nkhani inagona kumasulira kwake tsopano ndiye daniel sadalekeze pomwepo adafotokoza kuti kumasulira kwake tsono mfumu tikudziwitsani inu mfumu nebukadinezara ndinu mutuwo wa golide mulungu adakupatsani pokhala pa ana a anthu ndi nebukadinezara ine ndimakhulupirira kuti akumva zimenezi adafika ponyadira fukwa golidi ndi wamtengo wapatali ndiye tikamayang'ananso mbiri za dziko lapansi fukwa tikamalingatu malemba paja ukumbukirenso kuti lemba kumasula lemba linzake ndi yesaya 28 verse 10 akunena kuti kuli langizo ndi langizo langizo ndi langizo lamulo ndi lamulo lamulo ndi lamulo kuno pang'ono uko pang'ono ndi mugwirizanitsa mawu onsewa timatenganso mbiri za dziko lapansi nkuona kuti kuti maiko amene ali m'buku lopatulikawa masiku athu ano mbiri zake zidayenda bwanji ndiye ukamayang'ana mbiri ya dziko la babulo golide amagwiritsidwa ntchito ngakhale muzipata zawo molowa golide amagwiritsidwa ntchito ndi chidali chifanizo chawo tionanso mu chapter 7 daniel kuti amayimirira chani babulo ndi mfumu adasekerera nde daniel adafotokozabe kumasula nanena kuti kuchoka ufumu wanu kudzabwera ufumu wina ochepa ndi mphamvu ndi wanu umene uli wa helene kapena kuti umene uli wa medi ndi aperezi wochepa mphamvu ndi wanu ufumu wa babulo kuti udzitha ukatenga daniel chapter 5 ukapeza muli mfumu belisezara pamene nebukadinezara ananyoza mulungu nakakhala kutchire zaka 7 adachita misala pampando padabwera mwana wake belisezara iye mwakudzitukumula mtima kwake ngakhale adadziwa izi zonse adatenga zopatulika za mkachisi napangira phwando namweramo kachaso wake ndi ankhondo ake usiku umenewowo nkumene kudabwera amedi ndi aperezi ukawerenga mbiri ya dziko lapansi ndi kufotokoza zindendende udzazipeza zilimo kuti amedi ndi aperezi adakagonjetsa mzinda wa babulo adachita kutseka mtsinje wa euphrates nakalowa pansi pake madzi ochita kuwaphwetsa kutseka madzi muja adapangira balaji paliwonde anzanga akumalawi mukudziwa kuti anthu amatseka madzi namamangapo ulalo pamene paja ndawaso adatseka madzi nalowa mu babulo usiku omwewo belisazara adaphedwa ufumu wa amedi ndi aperezi mmene akufotokoza daniel maloto a mfumu nebukadineza akufotokoza kuti ukadzachokanso ufumu kudzabwera ufumu wina wochepa ndi amedi ndi aperezi ufumu wa greece umene udali pansi pa mkulu wina mnyamata wina dzina lake alexander amamutchula alexander wamkulu kapena kuti alexander the great amamutchula choncho mnyamatayi adagonjetsa dziko lapansi kwa nthawi yochepa kwa nthawi yochepa adali mwana wa zaka 23 25 koma adagonjetsa dziko lapansi ofotokoza mbiri ya dzikonso amafotokoza kuti munthu amene alexander amayenda m'mayiko namagonjetsa dziko ndi dziko adakafika mu chipata cha yerusalemu akuti aphunzi a mu yerusalemu kapena kuti ansembe a mu yerusalemu amene amatchedwa kuti marabi anthu azachilamulo adathamanga ndi mabuku adakamuonesa alexander ulosi wa daniel chapter 2 adamuuza kuti mulungu adakonza kale kuti udzagonjetsa dziko lapansi iweyo ndiye mukawerenga mbiri yake ya alexander amene amagonjetsa mayiko yerusalemu sadamugunde chifukwa adapanga nawo ubale anthuwo nde adangopitirira mu yerusalemu namakagonjetsa mayiko ena koma chomvetsa chisoni munthu wamphamvu ngati ameneyi adafa chifukwa cha mowa atamwa mowa adadwala malungo imfa idali yomweyo mmene amamwalira anthu adamufunsa kuti kodi iweyo ufumu wako ukafa adzatenge ndani iye adamyankha kunena kuti amene adzakhale wamphamvu mwa makomanda angawo amene ndi amene adzatenge ndipo mbiri ya dziko lapansi idayendadi monga mmene akufotokoza daniel mu chapter 2 kunena kuti utachoka ufumu wamkulu amene uli wa, wa, wa greece kapena wa ahelene kudzabwera ufumu wolimba ngati chitsulo chifukwa mmene amaona nebukadineza m'maloto mwakemo adaona golide siliva mkuwa kenako chitsulo miyendoyo ndipo ndi zoonadi kuchoka kwa ufumu wa alexander the great kudabwera ufumu wolimba ngati chitsulo ufumu wa rome mwa makomanda ake folo amene analipo komanda mmodzi wamphamvu adapezekadi toleme nkumene kudayambira ufumu wa rome chifukwa adakula mphamvu kuposa anzake onse namagonjetsa pena paliponse adagonjetsadi kumene kunayambira ufumu wa roma m'bale wanga ukatenga mabuku aku sekondari udzapeza buku la julius caesar nkhani imene ukawerenga ukaipezamo ukampeza tolemi alimo ndendende mosaphonyana ndi malemba mmene alili mulungu wakumwamba samafuna kubisa kanthu kwa ife mulungu sadzachita kanthu pa dziko lapansi asanakaulule kwa aneneri ake aneneri sizingatheke chomwechi nkhani ya covid-19 nkhani ya 5g palibe chobisika chimene chikufunika ndikuwerenga malemba kuyang'ana dziko mmene likuyendera ndikumangonera kuti ichi chikulumikizana ndi malemba apa ichi chikutere osayenda mu mdima mulungu afuna tisakhale anthu a mu mdima chifukwa masikuwa apitapo mpano yesu khristu akubwera ufumu wa rome udayambadi monga chitsulo ndi akufotokoza daniel kuwauza mfumu adauza kuti umo muja mudaonera kuti kumapazi kudali chitsulo ndi dongo chomwechi ufumuwo kumapeto achinayiwo udzakhala osagwirizana adzadziphatikiza ndi ana a anthu lero tikamayang'ana dziko lapansi palibe ufumu umene munthu anganene kuti ufumu ndiwogwirizana maufumu onse ngosagwirizana chifukwa chani chitsulo ndi dongo sizingagwirizane tikumva anthu apanga amagwi- ngakhale kwathu kuno anthu apanga migwirizano yosiyanasiyana koma dziwani kuti chitsulo ndi dongo sizingatani sizingagwirizane chifukwa akagwirizana lero pakadutsa zaka 5 ayambanapo timaziona ufumu wa kumapeto chitsulo ndi dongo sizingagwirizane anthu apangapo united nations kuyesa kugwiritsa- kubweretsa mgwirizano sizikutheka european union kuyesa kugwe- kuyesa kubweretsa mgwirizano sizikutheka ndipo sizingatheke chifukwa mulungu wakumwamba adafotokoza inuyo mukudziwa bwino lomwe ena atuluka mu european union apanga kagulu kakuti brexit mmene muja achina britain apanga zawo za agalukira ndi anzawo chifukwa chani chitsulo ndi dongo sizingagwirizane lero timafumu m'midzi muti tangoti mbwe auje ambewe ndi kaufumu kawo abanda ndika kumabanja lomwelo aliyense ndi kamtundu kake zosagwirizana zokha zokha ndizikamachitika zinazi m'bale wanga dziwa mulungu wakumwamba mu vesi 28 kuli mulungu kumwamba amene amavumbutsa zinsinsi amene wakuuzani mfumu nebukadinezara chimene chidzachitika masiku otsiriza ndi masiku otsirizawo ndi ano ndi mu daniel chapter 2 za masiku athu ano mulungu adativumbulutsira kale ndi osamadabwa ndi covid-19 osamadabwa ndi 5g tikuyenera kumvetsa kuti malemba akutinji ndi daniel adauza mfumu kumasulira kwa loto lawo monga amene zilili uthenga wabwino m'bale wanga wa ufumu wakumwamba uthenga wosangalatsa zichita bwino ukamapemphera pamene uthengawo ukupitirira uzimuwuza yesu khristu ndilankhuleni pamene ndikumvetsera ndikuona uthengawo ndipo mulungu adzakulankhula mwa zinsinsi zake mu vesi 31 chapter 2 muli mawu awa inu mfumu mudapenya ndi kuona fano lalikulu fanoli linali lalikulu ndi kunyezimira kwake kunaposa linali kuima popenyana ndi inu ndi maonekedwe ace anali oopsa vesi 31 ugwire mu mawu awo fano linali lonyezimira linali lalikulu linalinso loopsa ndifuna ungoganizira kuopsa kwa ufumu wa babulo umene kunalili sunali wamasewera ufumu wa babulo amedi ndi aperezi anthu amphamvu zawo mafumu ali ophatikizana ma Medes ndi mapersians kuphatikizana Sunali ufumu wamasewera. Alexander wamphamvuyo amayamba za maphunziro ndi zina zotero zima calendar anapanga ndi ma Greeks oyambirira kupanga kenako ma Romans nkuzakopera nkumapanga zina zina nkumaikamo milungu yawo. Ufumu wa Rome sunali wamasewera nkhani asilikali ake amavala zikopa zazitsulo sazamasewera, nthungo zawo sazamasewera. Uyang'ane mabuku a mbiri ya dziko lonse uzipeza zimenezizi. Ndi chifukwa chake fanoli Mulungu anamuonetsa Nebukadinezara kukhala lowopsa kwambiri. pomuonesa maufumu folo amene adzakhalepo kufikira nthawi yakumapeto iwe tangoganizira usiku utalota pakama pako kaya wagona pa mphasa pako kunyumba ndiye ungolota chifano chachitali chimene tachifotokozera imene kuchionera pakanema umangoona chimene chichi ah, sindikudziwa ngati podzuka mawa ungadzuke ndi maganizo abwinobwino ndi mulungu wakumwamba adationetsera zimenezi. Ndi mu vesi 40 mpaka na 43 chapter 2 muli mawu awo Ndi ufumu wachinayi, ugwire pamenepa, m'bale wanga. Ndi ufumu wachinayi, udzakhala wolimba ngati chitsulo, popeza chitsulo chiphwanya ndi kufooketsa zonse, ndipo monga chitsulo chiswa zonsezi, uwu udzaphwanya ndi kuswa ndipo umo mudaonera mapazi ndi zala zake, mwina dongo la oumba, mwina chitsulo, ufumuwo udzakhala ogawanika, koma momwemo mudzakhala mphamvu ya chitsulo, mwina wolimba, mwina wosalimba. Iwo adzadzisokoneza ndi ana a wanthu wamba, koma sadzaphatikizana, monga umo chitsulo sichimasanganizikana ndi dongo. Haleluya! yesu mmene amabadwa sanabadwe mu ufumu wa chiroma anabadwa ufumu wa chiroma ndipo kuli augustus monga empara amene adapereka lamulo anthu akalembetsenso kalembera mfuna uone kugwirizana kwambiri dziko lapansi ndi baibulo yesu khristu mmene amafa pa mtanda asilikali amene amamukhoma misomali anali asilikali achiroma uja adatenga nthungo namubaya yesu munthiti adali msilikali wa chiroma Mhm. mmene amagawana chovala chake adali asilikali achiroma iwe kumbukira bwino lomwe kuti na ku bwalo la herode pamene mbiri idamveka kuti yesu wauka adatenga ndalama nawapatsa asilikali kuti muthamange muyendeyende mu- mu- mu dzikoli munene kuti amuba ophunzira ake bodza limene likadalipo mpaka na lero mu zinthu zambiri mawu a mulungu bodza limene likadalipobe bodza limeneli adali asilikali achiroma mmene yesu amauka ku manda amene adagwa adali asilikali achiroma ophunzira ake a yesu yesu atakwera kupita kumwamba ophunzira ake adatsala ophunzira ake yesu mmene adaphedwa onse adaphedwa chifukwa cha ufumu wachiroma yakobo adadulidwa mutu ndi herode hmm? paulo ndi sila adayikidwa mu ndende za chiroma ena amayimba nyimbo paulo ndi sila anape anali mu ndende ya chiroma ndi u- ukatenga ufumu umenewo kudzafika masiku athu ano ukadalipobe mphamvu yake sidathe ndi chifukwa chake akuti kumapeto kwake udzadzisakaniza ndi mtundu wa ana anthu kapena kuti udzakhala wosalimba mm. Izi ndingofotokoza kuti uwone kuti ndi zoonadi zimene Mulungu wakumwamba adafotokoza kwa Mfumu Nebukadinezara mu Daniel chapter 2 kuti adamuuziratu zochitika za masiku otsiriza. Upeza mndandanda wa ufumu wachinayi ukadalipo mpakana lero, sunachoke. Lero nthawi zambiri ku Malawi timanena kuti tili ndi ufulu wodzilamulira tokha. Ndi bodza limenelija, bodza lenileni. Palibe chimene ife timapanga patokha. Tikafuna ndalama timapempha mathandizo, zisankho zimene timapempha mathandizo. njala ikativuta mathandizo dziko la malawi lili m'manja mwa britain mpaka na pano mukayang'ana dziko la ku mozambique lili m'manja mwa apwitikizi mpaka na pano chipwitikizi amayankhula basi mupeza makompyuta anaika chipwitikizi zonsezo zikadalipo mpaka na pano ndeti fotokoza zimene ku- maiko amene ndikuwatchulawo agwirizana bwanji ndi ufumu wachinayi m'bale wanga tikukamba za phunziro labwino covid-19 5G, Lemba la chirombo, Nebukadinezara olamulira dziko la Babulo. Muona kuti Babulo amatanthauza chisokonekero. Chifukwa chani zili choncho? Tidapeza kale Genesis chapter 11 nkomwe kudayambira mzinda wa Babulo. Anthu akumanga nsanja pansi pa ulamuliro wa Nimrod mpalu wamphamvu amene Satana anamsonkhezera kuti apange chiganizo chimodzi chifukwa poyamba chilankhulo chinali chimodzi. ndi adagwirizanadi anthu kumamanga nsanja ndi kumwamba kudaona kuti "Ah, chimene apanga anthu achikwaniritsa kumwamba kudatsika ndi kudzasokoneza zilankhulo nkumene kudayambira zilankhulo kumeneko ena akamalankhula wiwi je parle français zinayambira kumeneko sikwinanso ayi ena akamati ayiche akuno njomba zidayambira kumeneko zinthu zake

mu mzinda wa babulo mwa matama ake mwakudzitukumula ukamang'ana mbiri ya dziko lapansi ndi amene adayamba kupanga ulimi wokhala ngati wa m'mwamba amati ma hanging gardens ine kusekondale ndidaphunzira iwenso udaphunzira mwina mabuku alipo ku library kayang'ani ndi amene adayamba kupanga ma hanging gardens ndi mzinda wa babulo udali wokongola sudali wamasewera ayi chifukwa cha zimenezi zidampatsa kutumuka mtima nebukadinezara adafika polankhula mawu nebukadinezara mu chapter 4 verse 30 daniel adalankhula kuti mfumu inanena niti suyu babulo wamkulu ndinammanga akhale pokhala pa chifumu ndi mphamvu yanga yayikulu uoneke ulemerero wa chifumu changa nebukadinezara anafika podzitamandira ndamanga babulo ine ndamanga babulo wamkuluyo ndammanga kufika podzimva m'bale wanga ukadzafika podzimva moyo uno dziwa kuti chionongeko chako chawandikira kaya ukukhala moyo wotani kaya mulungu wakudalitsa ndi chuma motani kaya ndi maphunziro motani kaya ndiwe wokongola motani kaya uli pa udindo wotani ukadzafika podzitukumula kudzikweza ena n'kuona ngati alibe ntchito